basitu nthawi inake tinakuwuzani kuti good morning mwadzuka bwanji konse kumene muli kuti tili ndi pangolini kondwani kachamba ngwira mkulu ameneyitu ndithu ah, tamuoneni ndithu munthu uja wafika pa mbc pamenepa ndithu zikuoneka kuti i think zina zake ndithu zikuthyakuka eh pali zimene ndithu pali pali pake jina yake ndithu pali phukusi lina lake limene iyeyo I think ali nalo eh iyeyo ndithu atagwiritsidwa ntchito zitha kuchita bwino zitha kuchitira bwino dziko la malawi chifukwa akuluakulu dziko lopanda production dziko lopanda kutulutsako zinthu kumangodalira basi kutenga zinthu kunja kumabweretsa akuluakulu palibe chimene chingachitike dziko lizitulutsako china chake eyi ndi mkulu ameneyu poyambira ndi pa mkulu ameneyu ndithu guys thank you so much tiyeni tionere kuti iyeyo wakamba zotani kapena kuti wayamafunso wayankha motani timudziwe kondwani kachamba guys thank you so much malawian cameras Yes, koma pakatipa tinaona zii komanso kwa amene timasatira kwambiri nkhani zokhuza social media mkulu ameneyu amaoneka kuti sali ku malawi kuno Ah, kenako masiku awiri amenewa anazapezeka kuti ali m'malawi mommuno pamene tidafufuza kuti ayi kodi simungabwereko mwafotokozere amalawi kuti zikuti bwanji chitsogolonso tiyende bwanji pomwe tili ndi mtsogoleri wasopano iye ndithu amanyamula fulagi ya achinyamata kuonesesa kuti achinyamatawa ali nchochita pamene tili ndi boma latsopano kodi malingaliro komanso chiyembekezo cha achinyamata nchotani e, tifunsanso kuti kodi makamera aja zimayenda bwanji musade nkhawa koma chifukwa nkhanizo nzochuluka angwira mwadzuka bwanji tadzuka bwino kaya anthu ochuluka zedi akuyembekezera amatifunsa kuti koma abweradi ali ku malawi konkuno chifukwa amalawitu nde ali mafunso ochuluka Yes. omwe ena mwa iwo sititha kuwafu- kufunsa koma ambiri ti- tiyesesa kuti tifunse kuti athe ku- muthe kutiyankha tsiku lalero lino munati zii pakatipa Yes. apa osati ngati pic yani Yes, yes. koma ngati angwira mudali kuti Uh, ineyo mmene mwafotokozera of course poyamba ndinali konkuno ku malawi Okay. komano pokhala munthu wa business timayendanso maiko ena ndi ena ndiye pakatipa ndinayenda ku maiko angapo ndinapita ku india ndachoka ku india ndapita ku malaysia ndachoka ku malaysia ndapita ku singapore Ah, ndithu eh, ngati munthu wa business ngati munthu wa business ndiye apapa tabweranso makamaka tinabwera kuzakhala nawo pamwambo olumbiritsa ah, president anyuwani a a dziko lino professor arthur peter mutharika muzibwereranso kapena apa basi mwafika ndithu ah, tiyambe kugwira ntchito pa ground yayi apapa ngakhale kaya tikhale kaya tisakhale kuti sikuti ntchito ikhoza kuyima yayi ntchito izipitirirabe ntchito sipangidwa depend on my availability pa ku malawi kapena kuchoka ntchitoyo ithekabe ntchito itheka ndithu ndithu zaka zambuyozi uh, angwira tinakudziwani kwambiri ndi ma innovation osiyanasiyana omwe Yes, mmabwera yes. nawo kuphunzitsa anthu kupanga sopo uh, kaya ndi mafuta njira with locally available resources yes yes uh, kenako tinangoona zii chinachitika nchani well, choyamba mwina nditengerepo mwayi kuti mwina ndisanayankhe directly funso limenelo mm. nditayesa kufotokoza kuti nchifukwa chani tinapanga zimenezi Okay. because uh, wina akhoza kumaona ngati mwina anali chabe ma social events pomwe kwa ife mm. kwa ineyo Uh, from deep down my heart, it has never been a social event. It was about economic development of this country. ndifotokoze choncho mutati muone nthawi zina zilizonse tikamayankhula za malawi pamabwera nkhani yonena kuti tipange attract ma investors abwere ku malawi kunoko kuti ma business athu apite pamwamba. Ma investors si ma tourists ayi. Tourist ndi munthu oti amangobwera kuzangomwaza ndalama nkumapita. Koma tikati investor, investor samabwera kumwaza ndalama. Investor amabwera kuzayambisa ma business mu dziko ncholinga choti aya- apange ndalama. Koma pamene akupanga ndalama iyeyo, inunso ngati dziko mumapindula kwambiri. Mumapanganso ndalama, amalemba anthu ntchito, Nde if you look at that Malawi kunoko ma investors tilibe Ambe, ambiri amene tikuona awawa azathu mwina ma chinese ma indias azungu ambiri mwa iwowo ndi azathu oti ndi oti kutakataka limodzi koma ma investors enieni kuti investor wa serious woti abwera nyerekeze akuzayambisa company yo- yopanga mafoni muno akubwera kuzayambisa company yopanga magalimoto akubwera kuzapangisa makampani kuzayamba company yopanga ma TV screens ndi zina ndi zina mumaona kuti ndochepa apo ayi mu 0.0 percentage nkhani yake nchifukwa chani ndi yonena kuti malawi affordability ya anthu kapezedwe kawo kachuma ndikochepa kwambiri mchizungu timanena kuti gdp per capita gdp ndi chuma cha dziko lonse Nde GDP per capita imakhala kuti chuma chija kuchigawa ndi population ya wina aliyense kuti tipeze kuti aliyense kachuma chake ndi zingati. Ndikhoza kukuuzani kuti akati munthu wosauka kwambiri pa dziko lapansi, munthu wosauka kwambiri pa dziko lapansi, GDP per capita yo imakhala 1100 US dollars. A Malawi, a Malawi tikuyankhula panopa 400 chakati panopa. us dollars nthawi ya profesa Peter Mutharika first term Yes. inayamba kukwera tinali ma 400 kenako 500 kenako 600 kuona kuti tikusunthako bolani ku 1100 koma pakati pa tikufotokoza pano tinayamba kutaniso Kutsika. kutsika pano kuyankhula pano ma 400 chakati ndi nkhani ndionena kuti investor amaona affordability chifukwa gdp per capita imaonesa kuti anthu awo akhoza kukwanisa kugula katundu kapena sakatani sakakwanisa ndiye ndi investor wanji angachoke uko kuzaika chuma chake chambirimbiri mu dziko loti anthuwo affordability yawo GDP per capitayo ndiyochepa sakwanisa ingakhale inuyo bwana kukupasani 10 billion mupite ku dziko lina loti anthu kumeneko ali ndi njala ndalama alibe ati mukayambise company akagule zinthuzo ndani ndiye affordabilityyo timaikweza bwanji GDP per, GDP per capita kuti ikwere imachoka ku GDP, chuma cha dziko, and GDPyo kuwerengesera kwake kumakhala katundu amene dziko lija akutani, akupanga, finished products, osati kuyamba ndi kusiyira panjira, GDP that is total uh, goods, finished goods amene mwapanga. Ndiye zimene zija mukapanga zochuluka GDP imakwera, ndikuti affordability ija imakwera. Munthu kunjako amaona kuti ah, kodi anthu awawa affordability yawo GDP per capita pano pa 2000 US dollars 3000 eh, ah, tipite kuti Business. kumeneko ndiye ma training aja timapanga aja manufacturing aja timapanga aja kuphunzitsa anthu kuti ayambe kupanga timafuna kuti gdp yathu ngati dziko itani Ikwere. ikwere I see. chifukwa tikakhala ndi ma- ndi ma finished goods am- ochuluka mu dziko ndi kuti per capita ikula ndi kuti makampani akuluakulu aja amapanga manufacture kunja ayamba kuona nga malawi ngati a good destination place kuti ukuko gdp yawo ikuku- ikukula kwambiri nchifukwa chake zimatikhuza kwambiri pano pakuona kuti yayamba kutani kutsika yamba kutsika eh? Ah, what is happening tikayankhula za misewu bwana misewu ndi ma social services These are, thi- this is the responsibility of a government to provide good roads. It's a responsibility of the government to provide eh, mankhwala kuchipatala. You cannot bring mankhwala kuchipatala and then clap hands kuti apanga chitukuko. No, that's a, nes- that's a necessity. You are financed for that. Koma tikamayankhula zoti mwayambisa company yopanga zinthu, mwapanga, mwapeleka ndalama kwa achinyamata, mwapeleka ma equipment kwa achinyamata kuyamba kupanga zinthu, dziko GDP yayamba kukula, chimenecho ndiye chitukuko chimene tikufotokozacho. Mm -hmm. We should be very clear on that one. Koma apo mwafotokoza ndithu mwatsatanetsatane mmene ntchito imeneija ingathandizire ndithu kuti ah, GDP yathu ikwere komanso kuti Amalawi azikhala ndi ndalama mthumba ndi nkhani yaikulu imeneyo. Kwambiri. Eh, kuso- ndi- akakhala ndi ndalama mthumba ndiye kuti akwanisa kugula chimanga ameneo basi now
chetechete wanu anadabwitsa amalawi ambiri kuti ah, kulunjatu ananyamuka bwino kwambiri kenako anazangoti zii alipo anakufinyani zofinyazo zimakhalapo zambiri choyamba ndikhoza kufotokozano kuti timalandira ngakhale ma threats kumene Oh oh. Eh, ndikumbuka nthawi inakenso titapanga training yoyamba ku Chilobwe ku, ku, uh, ku ya, no, it was here in Blantyre yeah? mm. yachiwiri tinapanga ku Lilongwe ku BICC yachitatu tinapanga ku Mzuzu mm -hmm. tikupanga ya namba 4 ku Mangochi tinalandirapo ndithu mawu otiopseza in fact panaliso ma politicians ena Amene atipeza kumene kuti ah kodi inu mufuna kuima mufuna za ndale. Oh, apart from kuti mukuthandiza achinyamata anthu ena amaona ngati mufuna udindo. Pano tili live pa camera.
Yes. Ndipo anthu amene timagwira nawo ntchito ku office kwathu. Popularity ija imaopsa. eh. Anthu amene timagwira nawo ntchito ku office kwathu ku PIC izi zakho zosimikiza. Mpaka tinapanga cancel training ya ku Mangochi atatitsina khutu so ena azathu ena achitetezo kuti akulu e ah, uko musapite kaye chifukwa choti samasiyanisa pakati pa chitukuko ndi zandale so that was one of the reason why tinapanga choncho chachiwirinso apart from that project yonse ija it was self financing E, tikhoza kuthokoza FDH Bank inatithandizako kulipira venue ya BICC ndi ku Mzuzu training ya ku Mzuzu kuja it was FDH Bank inatilipirako venue koma if you talk about the entire programs talk of ma transport kaya malo chifukwa sitimalipiritsa mm. ma raw materials ophunzitsira chakudya anthu akagone tiyende ma fuel all that was self financing Sikuti timadandaula koma you can see if you are self financing a project pamakhala ma limitations sungapange dziko lonse and sungapange nthawi yaitali so zinthu ziwiri izizi really affected our progress in other ways imafunika ndithu support maybe from government kuti project ija ipitirire of course uh, government ndi machinery yaikulu kwambiri and we engaged government kuti uh, mwina athandizirenso kuti zinthu zipite pa chani Pats- patsogolo we have met them several times uh, they assured kuti tigwira ntchito limodzi uh, koma mmene tafotokozera uh, ma technical class ena konkuja kufika mumachita kuoneka kuti ayi apapa tanyamuka ndithu kuti zinthuzi tikupanga bwino koma politics always come into play kupeza kuti zinthu zija osati osalongosoka ndikufotokoza pano pali ma MOU ena amene anasayinidwa ndi akuboma konkuja nthawi ya manufacturing iyiyi koma kupezeka kuti konkuja ena they are very happy akamapanga import katundu kunja than kuti zomwe muno Malawi
kupita chitsogolo 16 september mbiri ina ya dziko la Malawi yalembedwa tili ndi mtsogoleri watsopano wa chinamba 7 mm -hmm. ngati PIC Malawi tiyende bwanji well, choyamba ineyo personally ndili ndi chikhulupiriro kwambiri ndi administration ya nyuwaniyi kwambiri chifukwa chonena kuti ingakhale ife a PIC tisanayambe administration inali itayamba kale zinthu zina zimene zimafanana ndi vision imene ife tinali nayo ngati a PIC ndikhoza kupereka chitsanzo introduction ya NEEF eh, nthawi imene ali MEDEF The i- idea yake inali financing ma entrepreneurs amene akutani azituluka mu dziko because you cannot just train wina wake and by the end of the day that person does not have finances oti agule machine ayambeko but they introduced that so you can see unena kuti clearly vision yoyo anali nayo you're talking about introduction ya ma community colleges across malawi kuyambira kuchitipa mpaka na ukoko i- i- kuchitira kuti anthu amene sanapite kwambiri patsogolo ndi sukulu nawonso akhale ndi ma skills its just an issue of incorporating some of these uh, trainings amene ndikufotokozawa into those community colleges and ma technical colleges so ndili ndi chikhulupiriro chachikulu kwambiri kunena kuti this new administration um, has a lot Uh, kupanga kupitiriza osati not kuyamba yayi kupitiriza pamene Zomwe anaziyamba nthawi ina. exactly because they were in the right track honestly speaking they, are, they were on the, on the, in the right track the only challenge inabwerapo ndi yonena kuti you know malawian politics timapakapaka matope kwambiri kumunyazitsa munthu what and what but god is a god of restoration he has restored them back Okay, and I'm happy for that. So You are happy for that.
With Ve- emphasis. 100% happy. okay, that, um, uh, that's why I left Singapore to where kunokoza khana pa mwam because I love and I respect this administration kwambiri. And imasomphenya kulakulu. Okay. Uh, siningakhale pano pa- talk of uh, look at the few years imene takhala ngati Malawi from uh, Professor Bingu wa Mutharika, you talk of Reserve Bank ku Mzuzu, nkhokwe za mafuta, nkhokwe za chimanga, BICC, Bingu Stadium. So nzambirimbiri zoti you cannot just list them down. Okay. Ndiye chimene tikuyembekeza ine kwambiri nchonena kuti kumbali ya manufacturing ukuku ndi kumene ndi, ndikupempha kwambiri kuti ukuku kokha tikakonzeko kwambiri. We need Malawian owned factories. Ma graduates tili nawo awawa achoka m'ma university ambirimbiri akungokhala awawa atati awaike pamozi kuwapanga train apasidwe ma equipment ndi ka working capital ayambeko zinthu izizi tikayamba kupanga tokha dziko ilili lisintha ntchito tilembana tokhatokha. Munali ku Singapore.
Yes yes. The president always says.

From my understanding when he says I want Malawi to be like Singapore the first thing that comes in my mind is he has got that vision yonena kuti standard of living ya Malawi ikhale ngati Singapore. What's the standard of living ya Singapore? Bwana Singapore is yonena kuti uh, income levels ya anthu is very very high. Kantchito kakang'ono koma ndalama zimene amalipiridwa zambirimbiri ndikhoza kufotokoza kuti mwina masalaries a anthu onena kuti akuyamba kumene ntchito kulowa mu government ukawapanga convert ku Malawian kwacha mwina tikukamba za 35 million kwacha yoti olo CEO wa ku Malawi salandira zimenezo Hey, abwana ndi dziko lina lake Yeah, and then see. number 2 you are talking about the discipline ili kumenekoko Ah. bwana kuli discipline yonena kuti anthu they are responsible sungangotaya chinthu panja you will not wait for the police nzika yomweyo ndi imene ikupange discipline

inu ndi bakili muluzi tv ndipo uh, mwafunsa bwino kwambiri and i Eh. want to make it very clear i'm not okay okay ine si bakili muluzi tv nchifukwa chani anthu akupanganisa associate inuyo ndi bakili muluzi i think maybe because uh, some of the elements amene ndima ndimapanga uh, akhoza kufanana nako ndi iyeyo because number one if you look at bakili muluzi tv he has always supported the current leadership i do the same okay i think uh, another socialist uh, jb has been doing the same okay sine ndekha pali ma, ma social media influencer ochulukirapo nawonso timapanga support or timapanga support the current leadership okay so that makes us more similar number two if you talk of uh, ka- kufufuza mwina kwa information bakili muruzi will go kufufuza is this i don't know, i cannot speak on his behalf whether that is true or not i'm not bakili muruzi tv okay inenso i will do the same because eh, sindimafuna for example nthawi ya zisankho kuti wina abere zisankho uh, chifukwa kunali zinthu zambirimbiri wina alande ufulu wa amalawi so ngati nzika inenso i took an initiative to, to, to, to come in and say no ndi dziko lathu let's do something okay what i will never do like eh, what my colleague uh, wa bakili muluzi tv uh, will do uh, is that uh, ineyo sindimabisala number one identity okay that's why my page is verified verified that is uh, id ndinatumizako ngakhale facebook-ku id ndi cholinga choti ndikamaponya zinthu i should be responsible for whatever i'm doing ngati ndikunama ngati ndikupeka nkhani someone should be able to say you did this because it's an official page sichigoba ine sichigoba and i always mention my name ok number two i will not go personal Eh, ndi nthawi zina mwaona bakili muluzi tv akunena kuti e wa hiv umamwa mankhwala watatu chifukwa amakhala kuti akufotokoza zambiri i will never go personal kuyamba kumuyankhula munthu za family yake kaya umagonana ndi uyu kaya umatani ndi uyu akulu aja ndimaona kuti samasankha iweyo kaya ukumva bwanji mthupi ndi zako ndi issue based ineyo zanga ndi issue based ndimangotengako ishuyo ndikuyikapa ngati munthuyo akhozobwera kuzapanga refute abwere ndikunena kuti ndikupanga refutes ndiye ndimakhala kuti am conscious knowing kuti munthu uyu ali ndi family ali ndi ana ali ndi mkazi sindingangolemba zimene ndingalembe koma ndilembe zinthu in relation to governance so once again I'm not Bakili Muluzi TV and I will never be and I have no idea how that came into operation and how it is run koma kondwani kachamba page That is my page and that is me. angwira makamera mudaponya pati pokuti kakachitikaka mwaponya kaka chisankho chonse chija anthu kuti amve zinthu amadikira peji ya akondwani kachamba ngwira makamera mudatsi- mudasiya potani Well, if you expose your security, then it's no longer security. Choyamba. The most Si- important. simuulula chinsinsi mmene ndimaonera kuti lero we live in the world of technology bwana Chabwino. okay we live in the world of technology and uh, uh, i- advantage ya ya technology yoyamba ndi yonena kuti imakupangisa kuziwa zinthu or have access to zinthu zina zimene basically sukanaziwa sukanaziona without technology

Chifukwa ngati ndilembe zoti sizili kumenekoko then it becomes propaganda and that's dangerous because information can bring chaos in a country so I'm a responsible citizen ndikaona ndikamalemba it's something that is verified. So you're sure kuti zimene mumapanga post munthawi uh, ya after 16 September zi- pa zisankho zija chilichonse ndithu it was verified zimakhala zoona. ngati alipo wina amene akhoza kunena kuti this was not right I'm here this is kachamba anene kuti ichichi was not right ichichi munapanga chani because i don't just lie it, i verify information i'm a responsible citizen by the way okay i'm a responsible citizen by the way um, I, I, I am an entrepreneur i should not destroy my business with propaganda because the moment ndiyapa ma issues onena kuti ndaboza wata ndo ati i will destroy my character and if my character is destroyed i will not find business in malawi amaikozatanti okay we have a microfinance timali- timapas- timapereka ngongole kwa anthu our offices eh, namiwawa tili ma business ena ndi ena if i as the leader ndikupezeka kuti ndayamba ma propaganda zinthu zoti apa- anthu apanga verify si zenizeni then that destroys me why should i do that 16 september yapita makamera apita tajambula chisankho ma tally sheet ndi zina zoterozo tiyenda motani what is next a Chikondwani well makamera sanapite completely we cannot completely say ma makamera apita mwina funso lina inu mukwanisa kumanena kuti kwakuti kuli zakuti mupitiriza kupanga zimenezi chifukwa ndi- mwayenenesa ndithu motsimikiza kuti nanu boma ili nde mumalikonda zedi mukwanisa ma checks and balance kupanga boma ili Kapena mwina timva posachedwapa kuti a Ngwira kukhala ngati nduna ya trade ukuku. Nde basi makamera aja tatsekera pompo.
Well, tsogolo la munthu amaziwa ndi mulungu Definitely. that's the first thing i cannot predict what comes tomorrow but what i can assure you is that ineyo i'm not that kind of a guy amene wina akhoza kundiika m'thumba kunena kuti usayankhule and let me tell you kunena kuti i don't rush kubwera ku public ndikufotokoza if i spot a mistake even the previous government will tell you kunena kuti tikaona vuto choyamba we first engage that officer bwana ye

And nkhani yake lero yongoti angopereka malo onena kuti tiike ma factories tiyambe kupanga process. And ma investors omwe aja amabwera kunena kuti "Eh, zimene atiuza ukukwe ah, amatiuza kuti project ili bwino koma we should not we should work with the akuchipani not necessarily anthu ngati inuyo amene simuli mchipani. So ifeyo we know you, we don't know these guys, we are going back. Ayayaya. You see? Panali inakeso tinapangaso tinabweresaso makampani enakeso opanga ma windscreen mm. amagalimoto ndi maspanner amagalimoto mm. kuwabweresa ku Malawi kunoko kufika ndithu kufika the same thing I- amatiuza kuti achipani alowemo mkatimo not this so those are the things zimene zimaononga dziko but you never saw me write anywhere on social media because i was not after emb- emb- eh, eh, embarrassing them timayankhulana kaye mka- Mkatikati mo- mkatikati muja inu abwana sikuti i was working with them no mm. but i was always open as my leaders mm. yeah so this administration ine i'm very confident abwana apm amamva mm. apm amamva Amamva eti? ah ndi munthu wamkulu Eh, that one trust me ndi munthu wamkulu amamva not long time ago i was following your page you mentioned kuti akawina AP- A- apm pa uh, 16 september mukhala ndithu ndi mwayi pa nkhani ya ma scholarship Yes, zina yes, zoterozo yes, yes. kenako no you- ndinazaonanso you- you withdraw kuti aa zikukhangati kuti anthu sakumvesesa maybe mu- zili pati zimenezi Okay.
I, I, the, the first thing is that uh, ineyo i don't promise something that i will not do okay nthawi ya cyclone freddy ndinanena kuti ndimva anthu amene akuvutika pokhala ndiwamangira nyumba anthu 100 okay aliyense nyumba yake yake amene makamaka chifukwa- chisoni chitandigwira kwambiri and in six months i built 130 houses for them izi 130 houses ndikuyankhula za nyumba from ineyo ma resources anga personal money personal resources

I've never made it quite public koma amene amanditsatira ineyo akuziwa zoti tili ndi group even pa telegram channel ya it has got more than 30,000 people amene takhala limodzi for the past 2 years akuziwa ambiri pamenepopo ndawapezerapo ma scholarship anyamuka apita ku sukulu ena tikupezabe I can assure you kunena kuti withdrawing yake ija sinali kupanga withdraw scholarship nditanena kunena kuti akawina apm tiwo- tithandizira ma scholarship anthu 1000 immediately anthu anayamba kutitumizira ma ma cv awo ma degree Yes. awo so no no no no no si, si ndikutanthauza kuti

ku- ku- ku- ku- kupanganso ena Ah, pa group athu pano timakhala tikupangira nthawi zonse ingakhale ntchito za anthu kunja tatumizapo angapo onena kuti takwanitsa sitimalipiritsanso yayi so, You do- chilichonse mumakonda free free free why okay that's the, that's the thing the thing is that um, uh, kwa ineyo is a service okay the, i've got activities zimene zimandibwesera ndalama

You pay me. Eh, of course. A lot. Sure. Ah, mwina tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu mwanyamula mbendera ya chinyamata kwambiri Sure. eh, chifukwa boma ili ndiye mudayesesa ndithu mudali mmodzi mwa anthu omwe mudafunisisa ndithu kuti uh, boma ili lilowe mboma Yes, yes. eh, either you be in or out koma inuyo ndithu anthu akuyang'anani kwambiri ndathokoza mungauze chani kuwapatsa chilimbikiso achinyamata pamene tunena kuti tili ndithu ndi zaka 5 zina zomwe zikubwera za administration imeneyi choyamba ndithokoze achinyamata chifukwa anamvesa pakatipa even without eh, emphasis yaikulu anaziwa kuti ananamizidwa because eh, that previous gen, uh, uh, regime honestly speaking uh, inafika ina, inagwisa ntchito propaganda okay kuwapaka matope kuwanamiza anthu zoyipa zachanchani to the point yoti wina aliyese amaona the, previ, the, amaona the blue party apm ngati asatana oyipa kwambiri okay tizidya kudya katatu pa tsiku talk of thumba la 4000 talk of ntchito 1 million zimapa Zambirimbiri kuyankhula nthawi zambirimbiri zimene achinyamata sanakhale pansi kuganiza patali kuti is this doable, is this possible, by the end of the day where did we find ourselves? Nazi achinyamata napezi kuona kuti thumba la chimanga li pa 120,000, fertilizer 170. So it's a good lesson anyway, it's a lesson learned. Kutanthauza zoona kuti. Ena amene ankazitcha ngati a mabungwe nthawi imeneyoyo ngati omenyera ufulu achinyamata nazizimuka kupeza kuti aah akuti ndi a- ndi adindoso achipani ndi a- ndi anduna awaso ndi aujeni ah, kani anthu anali department imodzi sitimaziwa so its a good lesson chifukwa panopa they cannot use those schemes again sangabwereso wina kuwanamizaso kwapaka aziona achinyamata aphunzira ndiye chimene ndikuwapempha choyamba chonena kuti they should use judgment asamangova munthu akabwera ndi maboza umu ndi umu ayi That's number one because now atibwezeresa kumbuyo okay atibwezesa kumbuyo than pamene ta- tinali tinali nthawi imeneyoyo kugula ka sienta timatha kugula 4 million kwacha 3 million kwacha sienta galimoto wagula panopa sungagule thi- sienta 3 million ayi tikuyankhula za 20 something million kwacha galimoto yolongosoka nthawi imeneyo timagula 20 million yayikulu yabwino panopa is 200 something million nde chachiwiri achinyamata

Akhonza?
Eh, bwana. anthu ena ali ndi mantha kuti koma na mmene zasokonekera zinthuzi akukamba kuti za f4 nkhani ya fuelo fertilizer Ayi, bwana. nkhani pali ndithu anthu ali mmantha kuti koma zimenezi nzotheka ndithu akuyankhula za proven leadership so I'll give you they have proven that one nthawi imene amalowa ndi- ah, pa- pali president joyce banda inflation anayipeza ili bwanji 20 something anayitsitsatu kubwera ku 9 percent anthu ake ndati ndomwewa sikuti ndi timu ina yayi ndi blue party yomweyi nduna zake ndi zomwezi zinatsitsa inflation from 20 something to 9% anakwanisa nde ngati anakwanisa chimene akanikire panopa ndi chani anthu ake omwewo apm ake ndi yemweyo you're talking of nduna zake uh, honorable mwanamvekha ndomwewa you, you understand it so i have got to, oh, that, i know this kind of group ndi anthu oti capacity ali nayo okay of course muboma sizimalephera kupeza kuti ma mistakes here and Anytime, there sure. you cannot even ineyo ndili ma mistakes ambiri mbiri but ubwino wake ngochuluka kwambiri kusiyana ndi tima mistakes Zofoka. timene tikhoza kukhalapo so i have that hope ndiye chonde pamene chuma chakukonza akangoti akukonza achinyamata tidzuke ndikuyamba kuthamanga thamanga business koma bomalo kudusira ku neef kuja ndikanapempha kuti liunike kwambiri achinyamata youth We need active youth in this country. Tikati achinyamata osati kusewera bawo basi kuimba nyimbo kuvina ati youth development. I don't want that. achinyamata tifuna O- okhalira active kuvina. business. Yes, we want active youth ma business azithamanga. Ndithu bwana. malinga ndi nthawi mungamalize motani mwinanso ndikukhulupirira kuti anthu a- ali mchembekezo atamva mawu anu omwe a- mungamalize nawo pa nthawi ino Wa- mwina kungopanga ngati summarize pa zinthu, Chabwino. zonse zomwe takhala tikukambirana Choyamba, I have to congratulate the state president, His Excellency Professor Peter Mutharika, and uh, uh, the vice president, uh, Dr. Jane Ansah. SE. Congratulations. It was not easy. Anapakidwa matope kwambiri, ku- kuikidwa zinthu zosakhala bwino here and here, but God was still with them and they, he has restored them. So congratulations on that. Secondly ndiyamikirenso aMalawi ambiri across Malawi kuyambira Chitipa mpaka Nsanje anatuluka anavota ndipo anavota mofanana taliphula dziko lathu pa moto Taliphula pa moto.
Ah bwana taliphula dziko pa moto. Bwana nanga kusogolo kuno feteza kanakhala bwanji. Eh, Chimanga chikanakhala bwanji tiziyankhula chilungamo. Okay, sindimabisa tiziyankhula chilungamo. Chabwino. Okay. Then china chomaliza chonena kuti chonde tiyeni tigwire tiyeni tilimbikise ku, uh, kuyanjana pakatipa panabwera kwambiri ma statement ogawa mitundu mm. ndimaona makampeni mafumu ena eh, ndikupereka chitsanzo ngati ku central region mfumu inake Kasungu ndi ku Lilongwe amati ife tingopanga mumaona maklipa kudusadusa ife tizingosapota Mchewa nzathu Winakenso anazayankhulanso ife ife tizingoyang'ana pamene pali wakwathu nzathu zimene zija zimagawa mtundu chifukwa mutati muone mmene avotera kwina kulikonse tavota motani mofanana ndiye kufunika ma programs oyanjanisa mitundu onena kuti tifufute zinthuzo One zimene Malawi one basi. Malawi Yes.
chake ndimapempha kwambiri kuti ngati nkotheka tikhale ndi uh, cultural day pachaka imozi Cultural day financed by government, mitundu yonse ya Malawi ibwere pamodzi, kupangira pamodzi kenako tizipita. That does not mean atumbuka, achewa, mlakho sangapange pa iwo okha iyayi, akhoza kumapanga amene angapangire koma at least tikhale ndi imodzi yoti wina aliyense atani abwere. Mafumu a Chichewa, mafumu a Chilomwe, a Chitumbuka ndikuti aliyense we need that one. because ka division anabwesa pakatipa sikabwino and kusogolo uko kakhoza kutisokoneza and mabuku athu ana a primary tiyambe kuphunzira za unity pamenepo nde kuti tikhoza ine ndinyadire kwabasi Zikomo kwambiri, sir. mudafika tsiku lalero Ndathokoza kwambiri. ndikukhulupira kuti aMalawi asangalala kwabasi kuti akumvani chifukwa samadziwa kuti kodi amenewa alidi ku Malawi apa atsimikiza ndithu kuti ayi ngati wafika pa Good Morning Malawi ndiye kuti alipo amene ndikufunireni zabwino zonse zikomo kwambiri sir mmenemo ndi mmene ndachezera ndi mkulu wa kampani ya PIC Malawi yemwe ndi Kondwani Kachamba Ngwira ambiri ndithu adali m'chidwi kuti amvesere eh, nkhani zomwe mkulu ameneyi abwere nazo maka poti anenesa kuti ayi Iwo si Bakili Muluzi TV iyayi chifukwa anthu amapanga associate zimenezi ndi zina zotero kuti kodi makamerawo adasiya pati ndi zina zotero. Tipitirire ndi program imeneyi ya Good Mona- Good Morning Malawi tionere zotsatirazi.